bi ta maa minnu b'a fɛ u kɔnɔfuru ka ci ani maa minnu b'a fɛ u farikolo ka ci bi ta in b'o de kan nka fɛn min kɛlen don a la a ka ɲi nɔ kansɛri ma gɛrɛnde siya don i b'a dɔn maa caman b'ale dɔn ka ban hali ni ne ma n da bila a la kosɛbɛ a ka ɲi fɛn wɛrɛ camanw ma min tɛ nin si ye fana aw ni yankuma ne ni maanaw aw bisimila nin ye nemurukumuni den kelen bɔɲɔgɔnko talen y'an fɛ an bɛna ale tigɛ ale bɛɛ tɛ k'a la dɛ tila kelen dɔ an b'o da kɛrɛfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o tigɛli ɲɛnabɔra an fɛ ka ban nin baara min kɛtɔ filɛ nin an b'a bɛɛ kɛ sɔgɔmada yan fɛ fan de fɛ o de ka ɲi kosɛbɛ yan'an ka dumuni kɛ kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye te vɛri de ye tan dɔ ale bɛ na tan cogoya in na a bɛ komi i n'a fɔ libitɔn nka libitɔn tɛ dɛ kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ta in sɛbɛnnen don angilɛkan la ko green tea aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a arabukanlama ye maa minnu bɛ arabu jamana na an b'a da fara k'a k'an ka barada kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ ji kalaman bagibagi k'a la ne ta in bɛ komi i n'a fɔ ji litiri tilancɛ bɔɲɔgɔnko an b'a datugu k'a sigilen to yen nɔ miniti fila bɔɲango ka se miniti duuru bɔɲango ma o kɔfɛ an bɛna a su a la dɔɔni ka sɔrɔ k'a ta ka bɔ a la ale baara ɲɛnabɔra an bɛ nanaye k'a la sisan i bɛ nanaye ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka nemurukumuni tigɛlen ninnu an b'olu fara a kan nemurukumuni ko in fana na i b'a lajɛ n'a sɔrɔla kumu bɛnnen don i ma kosɛbɛ nka i kana n'a dansagon kosɛbɛ dɛ sabula gɛrɛnde siya in fana b'a ka baara dɔn o baara ɲɛnabɔlen an b'ale ta k'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka bɔlini dɔ ta sa nin ye bɔlini talen y'an fɛ gɛrɛnde siya min y'a fanba ye an bɛn'o de yira aw la maa minnu t'o dɔn a bɛn'a ye ja la sisan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin de ye gɛrɛnde siya ye n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na nka n ma da a la ni bamananfɛn don fana nka a bɛ se ka kɛ tɔgɔ b'a la bamanankan na nka ne ka dɔnniya ma se o ma fɔlɔ o kɔfɛ an ka ji in sa fɛnw ɲaaminen don ji min na an b'o k'ale sanfɛla la ka sɔrɔ k'a bila yen nɔ miniti duuru bɔɲango waasa a ka funu ji in na ale de bɛ funu miniti duuru bɔɲɔgɔnko dafalen an bɛ nemurukumuni ji dɔɔnin bisi a la n'a y'i diya i t'a k'a la yɛrɛ nka ni kumu ka di i ye baasi den kelen t'a la an b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔnin nin y'ale de ko bannen ye tan dɔ ni min dilannen filɛ nin ye n'a sɔrɔla i ye maa timinandi ye ko don o don sɔgɔma yan'i ka dumuni kɛ i bɛ nin dilan k'a min semɛni fila bɔɲango i b'a jɔdaba y'i farikolo la ni ji tɔ min tora sisan n'a sɔrɔla ko gɛrɛnde siya camanba b'i bolo i bɛ se ka dɔɔnin k'a la nka n'a sɔrɔla ko gɛrɛnde siya camanba t'i bolo i bɛ ji in sigi yen nɔ tile kuuru kara i bɛ to k'o min hali n'a sumayara baasi foyi t'a la a nafa bɛ taa kolokolo i farikolo la ale b'a ka baara dɔn ka ban sabula gɛrɛndesiya in fana sigilen don i kɔnɔ n bɛ hakili jagabɔni min fara a kan fana sufɛla yanfɛfa dumuni fana ka jate minɛ n'an b'a fɛ ka fasa sabula maa caman tɛ s'a da fana na an kana ɲina an daw kɔ an k'a yir'u la anw de sago b'an farikolo la a ka d'an ye cogoya min na an b'a kɛ ten dɔ Ni Ala sɔnna a ma, komi an bɛ Ɛntɛrinɛti kɔnɔna na, i bɛ asitusi camanba de ye fasaliko in kan. Nka a bɛɛ tɛ ɲuman ye. N b'a jateminɛ kosɛbɛ k'a lajɛ minnu ye ɲuman ye, n bɛn'o da n nimanaw tulo kan. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. N y'a fɔ, n bɛ segin a kan tuguni, an k'an dayanfan fana jateminɛ n'an b'a fɛ ka fasa.